ayiwa an lamɛnbagaw aw minnu sɔgɔlen bɛ an kunkan na ni waati in na radio kunkan fɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ni k'a jira aw la k'a fɔ k'an kɛlen bɛ ka maaba dɔ bisimila an ka kumaso kɔnɔna na maa min tɛ maa dogolen ye nka an bɛna ka na kuma bara sɛmɛ a yɛrɛ la a bɛ a yɛrɛ fɔ an ye olu kɔfɛ ɲininkali minnu b'an bolo kɔrɔ ka sɛmɛ a la an na olu sɛmɛ a la o la an karamɔgɔ i salamu alekum walekum salam balimakɛ tawara i ka kɛnɛ wa basi tɛ an yɛrɛ bi an b'ala tanu basi foyi foyi t'an na ayiwa ayiwa ne ye sɛk tihami hayidara ye kosɛbɛ n'o ye sɛk muniru hayidara den ye ka bɔ segu mali tijaniya ɲɛmɔgɔba a kalifa général sɛk muniru hayidara a ma dogo maa si la mali kɔnɔ ale ye sɛk mahi hayidara ka kalifa ye sɛk mahi o ye sɛk mahmudul arabi den ye O fana bɔra ɲaro karamɔgɔ de la n'o ye sufi barahima hayidara ye hakili la maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a ye baara min kɛ ala ko la a ma dogo maa na ayi a ma dogo maa la dugukolo sanfɛ
ayiwa basi tɛ sisan an lamɛnbagaw aw yɛrɛ bɔra ka a mɛn an ni sɛk tihami hayidara de bɛ ɲɔgɔn fɛ kumaso kɔnɔna na ni sɛk tihami hayidara tɔgɔ fɔra mali kɔnɔ yan diɲɛ fan tan ni naani fɛ hakiliw bɛɛ lajɛlen bɛ taa kabako fura de la n'o de ye tiamisin ovidi ye o fura min ni a mankutu bɛ mali kɔnɔ a bɛ mali kɔ kan farafinna ani farajɛla tiamisin ovidi fura taalen bɛ ka mankutu dan barisa fura min de don mɔgɔ minnu y'a ta mago ɲɛ min bɛ fura in na olu b'a dɔn barisa a kɛra banabaatɔ caman ka banaw furakɛli sababu ye maa caman kun bɛ yen minnu kun jigi tigɛlen bɛ ka ban u ka bana sababu la nka u kɛlen kɔfɛ ka tiamisin ovidi ta olu ye kɛnɛya sɔrɔ u b'a la ka taari taari fɔ bi o la maa min ye fura in labɛn fura tigi yɛrɛ yɛrɛ an ni o de bɛ ɲɔgɔn fɛ nin waati in na kumaso kɔnɔna na n'o de ye sɛk tihami hayidara ye o la sirifukɛ ɲininkali min bɛ n bolo sisan ka sɛmɛ i la mhm. o bɛ tali kɛ kabako fura min n'o de ye tiamisin ovidi mhm. ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a la k'a tɔgɔ fɔ bi an bɛ fɛ k'a dɔn tiamisin ovidi nin waati damadɔ tɛmɛnen ninnu na fura in ye kabakoba jumɛnw kɛ i da bɛ se ka se minnu ma bakuruba la lamɛnbaaw ka faamu kama alhamdulilayi an bɛ se k'an da don dɔɔnin na ayiwa ko ni ɲaamɛ kunkolo bɔra kɔlɔn kɔnɔ mm. eh, min tora kɔlɔn kɔnɔ o de ka bon kosɛbɛ An bɛ dɔɔnin dɔrɔn de fɔ a la ayiwa sabula ka ca fɔli ma o bɛ diya n ye ala ka ni sababa bɛn amina
fura in waati laban ninnu na kosɛbɛ a ye kabakobaw caman kɛ kununko ta yɛrɛ n bɛ se ka n da don o la ayiwa baasi tɛ n bɔra Abidjan sisan n ye deux semaines kɛ yen banabaatɔ minnu girinna fura kan o dɔ bɛ yen nɔ ale ta tun ye kansɛri a kan opéré la siyɛn naani Ɔ tɔɔrɔ dan de ale ta ye u nana fura ta waati min na an sigilen fura bɛ ka labɛn ka di musokɔrɔba sinna ka wuli ka bɔ kɛnɛma ten fo an bɛɛ siranna den wulila ka taa nɔfɛ kɛnɛma ka don e ko an ka to yen dimi de bonyana a kan a sigilen bɛ yɔrɔ min na n'a tun ma wuli a tun bɛ se ka a bɛna kule o tun a bɛna koba kɛli dɔ kɛ ko kɛbali dɔ kɛ ɔ o dira kunasiniko ayiwa nka bi kununko an kɔrɔ yan ayiwa a denmuso ye n wele k'a fɔ k' a ye fura ta don min na a lafiyara kosɛbɛ tabarikala ko sɔgɔmada in na a yɛrɛ bɔra ka taa ka yaala kɛ a kelen alhamdulilayi ɔɔ mais témoignage minnu kɛra ni kalo in yani a tɛ tɛmɛ a tɛ kalo kelen bɔ fɔlɔ ayiwa o belebeleba damadɔ n bɛ n da don o la baasi tɛ belebeleba ye jɔnni ye a témoignage ka ca a kabako fana ka bon kosɛbɛ mais maa minnu ka bon n'u dɔnnen don n'u tɔgɔ fɔra mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ nin ta tɛ se ka kɛ namara ye nkalon tɛ se ka dilan ka da nin na ayi an b'an da don o mɔgɔw la ayiwa o belebele Mali maaba dɔ ye n'o ye Samu Jara ye Samu Jara ale ye san tan kɛ kosɛbɛ président Musa Tarawele ka garidi kɔɔriya la ɔ ale tun bɛ ne ka page suit a b'a ye n taara Maroc n taara Dubaï n ye nin banabaatɔ in furakɛ n taara Sénégal n taara Côte d'Ivoire n ye nin banabaatɔ in furakɛ yen nɔ mais ale ka da la don min na ale ye ne ka interview dɔ ye kɔsa ninnu na o y'ale da a la ayiwa wa ale wulila ka se ne ma ka fura ta don min na ka fura min o don a bolo paralizili o dabilala o don le 15 février tɛmɛnen in na la selifana waati a ye fura minɛ ne bolo k'a ta o a selen so a ye tilela dun a y'o a ye fura in min ka taa se sufɛla surafana dunnen kɔfɛ a ye fura min dɔrɔn a y'a ye a bolo bɛ ka lafiya yɛrɛ ma ka kɛ kabakoba ye paralisi min bɛ bolo la o banna a tɛ tɛmɛ o kan o dugusajɛ kɔmi a tun ma taa o yɛrɛ dɔrɔn kama kosɛbɛ jabɛti ni tension ani prostate nin saba tun bɛ k'a tɔɔrɔ kosɛbɛ a yɛrɛ ko sɔndu n'o ye tuyau ye o b'a la ka o b'a la prostate kama nka a ye fura min tali min kɛ samedi samedi tile tɔɔnin k'o kɛ dimanche a wulila k'a sɔrɔ jabɛti tɔɔrɔ o taara a tɔgɔ ye di tension tɔɔrɔ o degun ala y'o bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ samu jara kan kaba Samu Jara a ye san tan ani duuru kɛ bamakɔ mairie la yan kosɛbɛ a ye Senu mairie kɛ ka Ɲamakɔrɔ mairie kɛ mɔgɔ dogolen tɛ ayi a yɛrɛ de y'a ŋaniya k'a bɔ a diinɛ a n'a ŋaniya la a ka témoignage kɛ ka seereya jɔ banabagatɔ minnu bɛ degun kɔnɔ n'u ye nin mɛn ale jɔyɔrɔ kama a dɔ la u na da a la kosɛbɛ ɔ a ye témoignage kɛ a video ayiwa an y'o ta a b'an ka pagew sanfɛ a taalen lundi sɔgɔma an b'a fɔ ko a ye fura ta samedi samedi ya dimanche lafiyara mais a t'a dɔn a bɛna taa ka testw kɛ cogoya min na lundi sɔgɔma a taara u y'a ka test kɛ sɔgɔma u ko jabɛti tɛ yen ko jabɛti nana bila normal la u ko tension o fana nana bila normal la a kɛra i n'a fɔ olu kɛnɛyara kabako prostate comme o waati ma se ka t'o lajɛ mais ale yɛrɛ kɔni b'a dɔn lafiya ba donnen don a la parce que tɔɔrɔ ni degun fɛn o fɛn bɛ o bɛɛ banna kosɛbɛ n y'o témoignage sɔrɔ don min sɔgɔma lundi sɔgɔma n sigilen o sigiyɔrɔ kelen na n welela maa wɛrɛ fɛ ka kabako témoignage ba dɔ di yan Hmm. o ye faama ye mali kɔnɔ yan ayiwa an t'a tɔgɔ fɔ mun na a yɛrɛ ma témoignage kɛ fɔlɔ hmm, hmm. nka an jigi b'a kan ayiwa a bɛna témoignagew di kosɛbɛ a ko ale bɔra n'a a ka cɛkɔrɔba ye an fɛ sura sura u ye fura ta ne bolo ale yɛrɛ ni ani cɛ ni muso ni cɛ denw u jɛra k'a ta hali cɛ in n'a bɛ kuma o bɛ san bɔ ou bien n'a ka ca san yɛrɛ ye san damadɔ ye a kumakan tɛ mɛn a taara Tunisiw bɛɛ kɛ ka dɔgɔtɔrɔso kɛ ka dɛsɛ foyi foyi tɛ ka bɔ bana na bana bɛ ka taa don o don ɲɛfɛ a ye fura in min ayiwa minko kelen a fari fan fan kun paralizelen don paralysie y'o bɛɛ bila kabako a bolow labilala a senw labilala hali a kumakan bɔra kɛnɛ ma k'a sɔrɔ kumakan kun dogolen don o bɛɛ lajɛlen kɛra su fɛ yanni dugu ka jɛ lundi le dix-sept février kabako filɛ dɛ ayiwa nin ye kabako filanan ye kosɛbɛ kabako sabanan o ye jumɛn in ye bi yanni n ka don arajo la yan ni mɔgɔ dɔ kumana a ka témoignage la n b'a ka témoignage kalama a mɛnna a ka ca san kelen nka k'a wele a yɛrɛ k'a da don a la k'a fɔ ka ɲɛ ɔ n y'a wele bi a y'a da don a la a ko ale ka jabɛti tun b'a la a bɛ san tan bɔ ale yɛrɛ ka baara ye maa furakɛli ye a bɛ bɔ dugu min na o ye kinboso ye a bɛ masinɛ kinibolo fɛ n'i ye ba tigɛ i bɛ taa dugu min na kinboso a bɛ yen nɔ a yɛrɛ tɔgɔ ye mahi maa furakɛla de don bi n n'a kumana ko n k'a ka témoignage fɔ a jɛn mɛ n'a ye a ko ale ye ne ka fura ta don min o y'a sɔrɔ bana y'ale sigi k'ale ka baara n'o ye maa furakɛ ye k'o bɛɛ tiɲɛ n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔw furakɛ e yɛrɛ ka kɛnɛ fɔlɔ kosɛbɛ ɔ ala y'a kɛ ale sen kun nana bɛɛ nana kɛ joli ye sen kɔnɔna bɛɛ kɛ mɛ joli ye n'a bɛ taama duguma i b'a sen nɔ de ye karo sanfɛ a joli kɛnɛ a ye a ye kalo seegin kɛ o la a ko a nana fura ta depuis a ye fura tali daminɛ a commencera ka lafiya bana commencera ka taa dɔɔnin dɔɔnin tile mugan ni wolonwulanan don ale wulila k'a ka adamadenya baaraw kɛ o y'a sɔrɔ ale kɛnɛyara pewu ka tila ka taa a ka dɔgɔtɔrɔw fɛ yen dɔgɔtɔrɔw kamana ganna sabula a kɛnɛyara cogoya min na tari bi n n'a kumana a ko o kɔfɛ a bɛ siɲɛ naani bɔ a yɛrɛ bɛ wuli a yɛrɛma ka taa u ka taa lajɛ n'u taara lajɛ cogo o cogo u b'a fɔ ko jabɛti tɛ yen kosɛbɛ ɔ nin ye kabakow ye minnu kɛra waati laban in na wa n'an taara kalo fila n'an taara o la n bɔra Maroc n kun taara banabaatɔ dɔw lajɛ n y'olu furakɛ alihamudulila a kɛra kunnawolo ye kosɛbɛ maa caman kɛnɛyara olu y'a fɔ n ye k'a fɔ k'u ka banaw nɔgɔyara ɔ maliyɛn dɔ kun bɛ o y'an wele a degulen kun don a ni docteur de bɔra kuma na u k'a kan ka opérer dans cinq jours tile duuru ale kan ka opérer cancer de sein de b'a la o kuru b'a la a ka bon a tɔɔrɔ ka bon kosɛbɛ bon ale sirannen don a opération na a ye n wele k'a fɔ n ye ayiwa a ye fura sɔrɔ n bolo a ye fura min su kelen dugu jɛra a ye n wele ka kabako kumaw fɔ n ye a ko depuis tɔɔrɔ o tɔɔrɔ kun bɛ a kan ani siranw ni jatigɛw ni fɛn o fɛn kun b'a la ko a bɛɛ tununna su kelen ale yɛrɛ ni lafiya min wililen don a ka bon hakili ma donc an tɛmɛna ayiwa ne ko nana mali la ala y'a kɛ kalo kelen kɔfɛ n n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a k'u y'ale don masinw na scanner machine na operation waatiw selen ko machine si ma se ka eh, cancer kuru ye bilen kuru in a taara sanfɛ wa a jiginna duguma maa si ma se k'a dɔn a tɛ tɛmɛ o kan donc euh, an b'a ye k'a fɔ kabako fura in don o don a bɛ kabakow kɛ kosɛbɛ ɔ hakili de bɛ jigin dɔw la an bɛ to k'o fɔ sisan an bɛna taa kɔfɛ dɔɔnin basi tɛ a bɛ se ka ɲɛ mɔgɔw y'o ka témoignage mɛn a ka ca bi n'a yɛrɛ kumana ayiwa n'o ye jɛnɛbu daɲo ye a ye INPS baara kɛ INPS la segu fo ka taa se retreti la a ye retreti ta san min na a sen bɔra a kɔrɔ ka sigi ka kɛ nambara ye ala sɔnna an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'a ye an ka fura in min tile tan ni naani don a y'an wele k'a fɔ an ye Ko an ye nambara wuli tabarikala n ko an ye nambara wuli cogo di a ko a fɔra ne kɔ n ka so a fɔra n taara abijan ne yɛrɛ muso de ye fura in di a ma ale ye fura in min ko bi y'a tile tan ni naani ye nka ale bɛ se ka taama ka taa segu fan bɛɛ bi alhamdulillah mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ dɔw sɔrɔla musokɔrɔbaw sɔrɔla min ye san tan ni fila kɛ bana na a paralizelen dalen don bana caman b'a la tile kelen sɔgɔma ni wula cɛ o wulila ka taama o kɛra o kɛnɛyalen ye tile mugan na a taara bamakɔ ka taa bɔ a denmuso ye mɔgɔ sɔrɔla fɛrɛke dugu kɔnɔ o ye kalo seegin kɛ a sen tiɲɛnen fo k'a ka baaraw tiɲɛ a ye dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na furatigiw don ɲɔgɔn na ka dɛsɛ pewu an dɛmɛ tɔɔrɔ ye fura di a ma a sunɔgɔbaatɔ de ye fura in min heure fila kɔfɛ ka kunun sugunɛ gwanna a na ko a bɛ taa sugunɛ kɛ a y'a sɔrɔ ala ye sen fila in segin a ma allahu akbar a wulila ka se ɲɛgɛnda la nisɔndiya fɛ a bɔra de ka taa dugu bɛɛ don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka n'a da ka suna sugunɛ kɛlen kɔfɛ o kɛra o kɛnɛyalen ye pewu kosɛbɛ tile mugannan don o fana n y'a mɛn k'o fana ye balɔn tan denmisɛnw fɛ a tɛ tɛmɛ o kan ne ye abijan taa min kɛ sisan pour que ka to ka n ka banabaatɔw lajɛ n y'a weele k'a ɲininka n ko a fari bɛ cogo di a ko depi don min na n'a ye n ka fura in min sufɛ ka wuli fo ka na se bi ma n'o tɛ ɲini ka san bɔ bi a ko ale ma da bana bolo bilen Tiamisi OVD OVD ɛɛ fura in ye kabako ba dɔ kɛ korogo jamana na deux mille dix-huit sunkalo ɲɛkɔrɔla la musokɔrɔba dɔ tun bɛ yen ko bibata jalo an y'a sɔrɔ kiliniki de la a dalen don san naani a tɛ lama fiyewu u ka du lotissement sera u ka dugu ma u ka du yɔrɔ dɔw ci k'a jɔ ale tun t'o kalama ale kɛnɛyalen de bɔra o kalama tuma min na n'a cɛ sera ma an taara muso in dalen sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la ka fura di a ma bibata jalo a bɛ bɔ dugu min na o ye nawoka ye o ye dugu fitinin ye a bɛ buwake kɛrɛfɛ ko yɛrɛ kɛra eh, dɔgɔtɔrɔso min na o bɛ korogo hausabugu la n seere ye maa min ni n'o taara lajɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a cɛ ye idris tal ka bɔ nawoka ani n yɛrɛ jatigikɛ korogo n'o ye usman kulubali karamɔgɔ don jamati tigi don an n'o de taara ɲɔgɔn fɛ ka taa fura di a ye fura min sɔgɔma ka suna ka wuli quatorze heures ka wuli k'a jɔ ka taama ka bɔ dɔgɔtɔrɔso dafɛ kabako ka tila ka don ka yaala ka dɔgɔtɔrɔw fo kelen kelen ala ni tiyamisini ovedi barika tiyamisini
hakimu o ye dubayi ye An selen Dubaï. Unhun. Dɔ ye an sɔrɔ hôtel la. Unhun. Ka n'a ka kungo fɔ an ye. Unhun. Entreprise dɔ ɲɛmaaba don. Unhun. O directeur don. Unhun. A ko a ka bana. Kosɛbɛ! Ni nafolo kun bɛ se k'ale furakɛ. Un! San b'a sɔrɔ ale kɛnɛyara. Unhun. Dugu tɛ dugu ye. Un! Dɔgɔtɔrɔsoba tɛ yen. Unhun. Ale ma se yɔrɔ min na. Unhun. Fura tɛ yen ko min ka ɲi ko ale y'o kibaruya mɛn. Unhun. N'ale m'o ta, a si m'ale ka bana ban. Unhun. Ala ye diɲɛ don o don da. Unhun. Ale bɛ da ni kɔnɔdimi de ye. Unhun. a y'an ka fura ta tile tannan don kɔnɔdimi taara fo an bɛ don min na a bɛ ɲini ka san dafa kɔnɔdimini ma gɛrɛ a la bilen tiyamisini ovedi o kɛlen ale lafiyalen a hakili jiginna maa fɔlɔ min na o y'a fa banabaatɔ ye o ka bana ye porostati ye porostati in kama dɔgɔtɔrɔsobaw u y'o kɛ diɲɛ fan caman ale yɛrɛ bɛ fura buwati dɔ san États-Unis a b'a commande kɛ o ye calmant ye a bɛ dimi de da a b'a san quatre-vingts dollars a buwati saba a bɛ bɛn quatre-vingts dollars sigiyɔrɔma saba o bɛ taa fo deux cent mille la fo waa binaani a b'o san kalo o kalo a fa ye dollar wari la Dollar wari la kalo o kalo a b'o de don a fa ka calmant dɔrɔn la o ni fura tɔw tɛ kelen pour que ka dimi fɛgɛya a fa kan o fa fana ye fura in ta a ye fura ta depuis don min na tile saba ma dafa k'a ni tɔɔrɔ dɔ to ɲɔgɔn na nka tile tan ni wolowulanan don a taara ka analyse kɛ a jirala ko porostati t'a la bilen kabako nin kɛra njamena cadi nka denkɛ de ye fura ci fa ma ka bɔ dubayi o kɔfɛ kabako kabako min kɛra a ka ca banna si an hakili bɛ jigin sɛnɛgali la parce que ne ta y'o de ni bɛ kuma na to de don ni dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ o kɔni ma ko min y'o sigi a sinsaban kɔnɔ ne t'o dɔn a tɔgɔ ye ali sɛki tijani sise maa n'i bɛ sɛnɛgali jamana karamɔgɔ ko kalama i b'a dɔn i ye karamɔgɔba dɔ ye sabu ka d'a kan sɛki ibrahim ɲasi o ka misiri alimami don a mɔden don o ka kalanden min gɛrɛlen bɛ a la kosɛbɛ n'a bɛ fɔ arabukan na ko kadimu kalanden min bɛ karamɔgɔ ka te wuli min bɛ don a ka sokɔnɔ ciw la min bɛ sigi a ka daw la n kan b'o dɔ de ma an bɔtɔ la a ka da 2018 sunkalo bannen an ye dɔ sigilen ye n dɔgɔkɛ ko n ma ko nin sigilen bɛ san wolowula bɔ a bɛ nin lahalaya in na fura bɛɛ kɛra a la a ma kɛnɛya ko ni fura sera ka nin kɛnɛya aa ko a bɛ kɛ kabako ye n ye fura dɔ bɔ ka d'a ma n tɛmɛna ka na mali la ka taa abijan tile wolowulana don n ye n dɔgɔkɛ wele kamalen min ye fura ta n'a b'a kalama a ko a taara a sera da la ko kamalenkɔrɔ dɔ girinna ka da ale kan fo k'a jatigɛ ale ko i bɛna n jatigɛ ko a kɛra k'i ma n dɔn ko n m'i dɔn dɛ ɔ ko namara min kun sigilen bɛ a tɛ tɛmɛ semaine kelen kan i n'i kɔrɔkɛ ye fura di a ma dɛ ko namara in ko ne de don ko n ye fura in ta tile saba ala ye se segin n ma dimi o dimi kun bɛ n na tɔɔrɔ o tɔɔrɔ kun bɛ yen ala y'a bɛɛ ta ka bɔ n kan k'a ta o don la fo bi n b'a kalama n'a bɛ ɲɔgɔn kalama foyi t'a la bilen ayiwa tari Abidin Tijani, unhun, ale kɛra sababu ye, unhun, n selen Casablanca, unhun, a sera n ma, ayiwa, colonel don, unhun, marocain don yen, unhun, a ko prostate de b'a la, unhun, a ko furakisɛ dɔ bɛ yen n'ale m'o ta, un, don don min o don sugunɛ tɛ kɛ, unhun, donc o sɛbɛnnen don ale ye docteur fɛ, unhun, a ka ɲɛnamaya tɔ, unhun, a k'o bɛɛ kɛ o kan, unhun. ɔ o kɛlen bɛ k'ale degun nka hali n'a ye fura in ta mm. o tɛ tɔɔrɔw bali mm-hmm. o tɛ degunw bali mm-hmm. a ko n bɛ se k'a furakɛ n ko n bɛ se ni ala sɔnna mm-hmm. a ko kalo joli bɛ kɛ traitement na n ko kalo joli bɛ kɛ traitement na tɛ n ko ne bɛ furakɛ n ko heure damadɔ n ko dimi ni tɔɔrɔ bɛɛ kɔni o bɛ tunun i la an ye fura d'a ma yanni dugu ka jɛ fura dira a ma i n'a fɔ safo waati dugu jɛra maa fɔlɔ min solila ka ne wele ale de don a ko aa ko n ka jija ka fura a ka traitement d'a ma k'a ye fura in min ta essai ma bolo la ko su ra k'a ye sugunɛ kɛ ka ɲɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ kun b'a la ka kɔrɔ o bɛɛ tununna donc an ye fura d'a ma tile mugan ni sabanan don a taara ka analyse kɛ ka t'a sɔrɔ bana min tɔgɔ ye prostate ye o t'ale la bilen o kɔfɛ n'a ka ɲɔgɔn wɛrɛ la a ko bana wɛrɛw kun bɛ ale la a kun m'o fɔ n ye a ko ale kun tɛ se ka fɛn girinma ta hali n'a ye jifilen falen ji la ta a b'a tɔɔrɔ a ko sisan ale bɛ sanfɛ de kɔmi olu ka jamana so bɛɛ ye sanfɛ waati dɔw la yɛrɛ komi ale sɔrɔdasi kɔrɔ ye a bɛ asansɛri to yen a b'a ka doniw ta i n'a fɔ sugu la n'u mm. bɔra sugu la n'a ye malo ni fɛn minnu san mm-hmm. ale yɛrɛ b'a dabɔ a kama k'a ta bolo la ka mm-hmm. yɛlɛn n'a ye a bɛ san bi wolonwula de la a ko donc dusukun dimi dɔ tun bɛ ale la mm-hmm. ani bana wɛrɛw ko mm. o bɛɛ fana kɛnɛyara nin bana in fɛ eh, maliyɛn dɔ hakili jiginna n na 2018 daminɛ na mm. a bɔra faransi a hospitalisera yen faransi sigibaa dɔ don A hospitalisera yen kalo kelen dɔgɔtɔrɔsow la ayiwa solution foyi ma sɔrɔ a ka sugunɛ tɛ jɔ sugunɛ prostate kɛmɛ k'ale fana tɔɔrɔ fo ka se dan na fo ka n'a kɛ couche de sirilen don a la denmisɛnninw bɛ min siri a y'an ka fura ta safo selilen kɔfɛ heure fila kɔfɛ sugunɛ in jɔra dimi n'a tɔɔrɔ a bɛɛ tununa a la kɛra prostate bannen ale la kabako a taara eh, fajiri seli la eh. a ko dimi dɔ tun bɛ a kɔ la mhm. ale ma fura in ta o kama mhm. ale yɛrɛ tun t'a dɔn ko furakɛcogo b'o la mhm. a kɛmɛ n'a fɔ biɲɛ turu mɛ ale kɔ la a k'o dimi ale y'a y'o fana tununa a selila ka ban a ma dimi seli cogoya min na i n'a fɔ mɔgɔ nɔrɔmaliw bɛ seli cogoya min na o don su ale selila o seli cogoya la a tɛ tɛmɛ o kan an bɔra laginɛ a ma mɛn a tɛ tɛmɛ kalo saba kan k'an to yen kabako caman kɛra yen mɔgɔ dɔ sɔrɔla yen a ko ale ka bana ale a ye dix-sept ans de kɛ bana in na san tan ni wolonwula nka yanni n ka don o la n ye colonel min ta fɔ prostate maroc ta ale taara ni a terikɛ dɔ fana fɛ yen maroc dugu dɔ la ko layoun o fana ye video kɛ a ka video b'an ka page sanfɛ a ye san tan ni wolonwula de kɛ a kunkolo de operela 2002 bon fo ka taa se 2019 ma a sigilen de don so kɔnɔ a tɛ bɔ a ka da fɛ a paralizelen sigilen don yen so kɔnɔ yen nɔ epi paralizi in kɔnɔna na Ɛɛ paralizi in sɔrɔla tansiyɔn fɛ nka ale yɛrɛ prostate juguman b'a la bana wɛrɛw b'a la a ye fura in min tile tan ni duuru bi dafa don min na a wulila ka taama hali sisan bɔra maroc a bɛ yen a bɛ taama ayiwa bana o bana b'a la a bɛɛ kɛnɛyara kosɛbɛ laginɛ ta in an selen laginɛ tile saba mɔgɔ dɔ nana ka na témoignage kɛ a b'an ka page kan video a ko ale bana dɔ de b'ale la a bɛ n'a fɔ fɛn ɲɛnamaw de bɛ taama farikolo kɔnɔ a ko n'i ye biɲɛ turu ale fari la ko joli tɛ bɔ depuis ala ye ne dan ne ma deli ka bana yɛrɛ tɔ nin ɲɔgɔnna bana ye ka biɲɛ turu a la a t'a sentir wa joli tɛ bɔ sijɛ de don koyi a ko ale ye fura in ale sera misiri la u ko karamɔgɔ dɔ bɔra yen ko a ye fura dɔ di alimami ma k'a di silamɛw ma kado saraka a ko dɔɔni yɔrɔ o ye dɔɔni d'ale ma a ta la ale y'o de min ka si jɛlen dugu ma jɛ dɛ fɛn ɲɛnama i b'a fɔ tumu o yɛrɛ ko vɛri o den wolonwula su de bɔra ale kɔnɔ Alahu akibaru o de kɛra ale kɛnɛyalen ye a bɛ na ne ma waati min na ale farikolo a b'a bɛɛ santi n'i magara yɔrɔ min na a b'a dɔn k'i magara a b'a dɔn a magara nin yɔrɔ in na an ye a ko se t'ale ye ale ye banabaatɔ ye nka se foyi kɔni t'ale ye bana in yɛrɛ u kɛn bɛ ka organisation dɔ k'a la a organisation a bɛ maa minnu na Laginɛ jamana na ale de y'a président ye donc ale kɛnɛyara mais se t'a ye bon an ye traitement d'a ma fi sabilila k'a dɛmɛ a ko hali ni an m'a ɲini a ka témoignage kɛ a bɛ témoignage kɛ a témoignage b'an ka page sanfɛ n'i nana Cheikh Chérif Tihami Haidara i bɛ a sɔrɔ page sanfɛ donc an bɛ fɛ ka min fɔ hali n'an sira yan fo ka dugu jɛ an bɛ si k'a fɔ an tɛ dɛsɛ an tɛ dɛsɛ k'a di parce que a ka ca fɔli yɛrɛ ma mais min bɛ se ka mɔgɔw nafa o de ye mɔgɔw ka da fura la mɔgɔw k'a dɔn nin fura in miliyɔn t'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ bɔ ka taa tunisiw ni eh, faransiw ni amerikiw na mhm. ka avion biyew tigɛ mhm. ka tila ka taa hotelibaw wariw sara bana minnu furakɛli kama mhm. n'ala y'o fura di ka na di an ma an k'o sɔrɔ fu la mun b'an bali o tali la ah, o kan ka ta o kan ka ta kosɛbɛ Donc an bɛ bɛɛ lajɛlen wele a ka fura in ta pour que a ka se ka nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ fura in tali waati bɛɛ yɛlɛma de bɛ don ko la fura in a bɛ ta daminɛw na an tun b'a fɔ a y'a ta kalo kelen a bɛ kɛnɛya parce que kalo kelen o b'a sɔrɔ kabakow kɛra ka ban Mais an nana faamuya kɔfɛ k'a fɔ kalo kelen mm. a bɛ maa caman kɛnɛya mm-hmm. nka a tɛ se ka bɛɛ ta kɛnɛya banaw ka juguyaw tɛ kelen mm-hmm. an nana bila kalo saba la mm-hmm. an bɛ don min na an bɛ kalo saba la nka ni maa min hakili sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye fo kalo wɔɔrɔ ne fɛ o de ka ɲi fura ka se ka bana furakɛ bana kana segin i ma yɛrɛ bilen
k'a ta sɔgɔma verre kelen tilefɛ sufɛ verre kelen ou bien k'a ta sɔgɔma tilefɛ sufɛ ni bana ka gɛlɛn k'a tugu fo kalo saba walima ka yɛlɛ n'a ye fo kalo wɔɔrɔ n'a wari bɔ kɔni man gɛlɛn i ma a kɛ i ka hɛrɛ b'o de la kosɛbɛ maa minnu bɛ so kɔnɔ yen i ka du kɔnɔ denmisɛnw dɔw kunkolo bɛ to k'u dimi dɔw bɛ to ka dada n'i b'a fɛ o ka ban e ka du kɔnɔ e ka du kɔnɔ a kana fɔ ko banabaatɔ dɔ dalen filɛ fiyewu i jija i ka fura in kɛ i ka denbaya ka taala ye bɛɛ ka dɔɔnin dɔɔnin min a la n'o kɛra i b'a ye e ka denbaya bana bɛ dɔgɔya i ka du kɔnɔ kosɛbɛ fura in a nafa hakɛ an tɛ se k'a fɔ k'a dan ka se a dan na ɔ dɔɔni min bɛ an bolo ka fɔ aw ye ayiwa o ye nin ye baasi tɛ nchala an bɛ bɔ kuma na dugawu kɛlen ye bɛɛ lajɛlen ye ayiwa waati kurunna Sɛki Tiyami Hayidara lamɛnbaaw ye faamuyali caman sɔrɔ nin na maa minnu ye Tiyamisini Ovidi ta kabakoba minnu ni yɛrɛ bɔra k'a fɔ caman ye siralikanw di minnu ni a jaw bilalen bɛ bɔlɔlɔ nasiraw sanfɛ ni maaw taara u bɛ se ka ja kofɔlen ninnu ye waati kurunna sisan an bɛ kuma baara d'i ma kuma kuncɛ kuma minnu bɛ yen ani ni dugaw minnu bɛ yen ka se ka baro kuncɛ hali bi an bɛ min fɔ mɔgɔw ye ayiwa mɔgɔw ka u ɲɛsin fura in ma fura min sɔrɔla ko a bɛ se ka bana furakɛ k'a ban i ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ka analysew kɛ k'a fɔ bana yɛrɛ de tɛ yen bilen walima k'a fɔ bana in ma deli ka karisa minɛ fiyewu fura in b'o de kɛ ayiwa n'o fura sɔrɔla ka ban an bolo nɔgɔya kɔnɔ ne hakili la an k'an cɛsiri bɛɛ lajɛlen ka se k'a ta mɔgɔw k'a kɛ u ka fura de ye ayiwa Depuis bana ma na i ma i ka kan k'i ɲɛsin Tiyamisini Ovidi ma kosɛbɛ a kana to fo bana ka attaquer k'a bin waati min na ko a b'a ɲɛsin a ma o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ banabaatɔ dɔrɔn tɛ hali kɛnɛbaatɔ kan k'a ta kɛnɛbaatɔ kan k'a ta parce que kɛnɛbaatɔ bɛɛ man kɛnɛ a ma wuli fɔlɔ de o yann'a ka wuli n'i kɔnna a ma a ka ca na tɛna wuli nka n'i binna ka ban a dɔw la furakɛli bɛ tila ka compliquer

ami ala ka sɔrɔ yiriwa ami ala k'an ka sɔrɔw yiriwa ala ka nafolo hɛrɛma di an ma ami ala ka dɔnni ala yɛrɛ dɔnniya di an ma ami ala ɲɛsiranya ala k'o di an ma k'an balo a- o kan k'an tiimɛ o kan amina yarabi tɔɔrɔ minnu bɛ mali la bi n'o ye kɛlɛw ye Kosɛbɛ. ani bɛnbaliyaw ye Mhm. yarabi ya karim ala k'a bɛɛ lajɛlen wuli amina yarabi jogo minnu nana an na n'o kɛra sababu ye yarabi ala k'o jogo ta ka bɔ an na ami ka dimi ninnu funu ninnu k'a bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ an kan k'a wuli ka bɔ ba maliba kan ba maliba a ka bonya a n'a ka karama ani tɔgɔ kɔrɔ min b'a la yarabi ya karim ala k'a segin an ma ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an bɛɛ kelenma dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa bɛ k'an lamɛn ayiwa bɛɛ ka dugawu kɛ n yɛrɛ ye sijan ani kɛnɛya ani kɔrɔta ni sago sɔrɔ ani labanko ɲuman ala k'o nɔgɔya an yɛrɛ ye ani an lamɛnbaa cɛ ani muso ani silamɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ bɔ kuma kɔnɔ k'a fɔ wa akhir daawana anil hamidulilayi rabil alamin ayiwa an lamɛnbagaw nin tun ye an ni Sɛki Tiyami Ayidara de ye kumaso kɔnɔna na ka na sigi ka baro kɛ an bɛ to ka wele bila a ma sanga a n'a ka waati an n'a ka na sigi ka baro kɛ kabako fura kan n'o de ye Tiyamisini Ovidi ye fura min ni a ɲɛɲinina Sɛki Tiyami Ayidara yɛrɛ fɛ ka fura in labɛn a kɛra kabako fura ye barisa a ye banabaatɔ gɛlɛn caman ka banaw wuli ka bɔ u kan foyi wɛrɛ ma to fo aw ka wuli ka na Tiyamisini Ovidi ka a ta walasa aw ka banaw olu bɛ se ka furakɛ ka bɔ aw kan cogoya min na hakɛto bɛ nin kan sɔli ala rasulu